kuli achibale kapena kuli anthu amene mmafuna akakupangeni service ichitika mumati mukakhala pang'onong'ono busy iweyo iweyo iweyo umalipira anthu kuti adzisewera ndi dzina langa umanyamuka pano kupita ku Malawi unanyamuka kupita ku Malawi ukamtenga mamuna wa mwini wake kumuzula kunyumba kwake uyo umapita ku Joni ukamkwata kumeneko kuchoka kumenekoko umapita umabwerera olo manyazi koma chonsecho hayi ndili ndi mamuna apo ayi walekera ubwera ku uk kuno kudzatenga mamuna wakuti ali ndi wake iwe uyo kumuyitanisa kumenekoko kwa iwe ukamkwatekwate kumeneko kumampasa zinthu kuti apase a, a girlfriend ake uyo walekera ukatengaso wina ku Malawi kupita naye uko kumkwatakwata nde ine ndikakhala pakhomo panga pano you busy telling me kuti ineyo ineyo ndine chitsiru hey, because what because i am happy and contented is that what is the problem because you have emptiness in you that you cannot sit in the home where you're supposed to be with your man you up and down mamunayu ndi ine takhala 10 years timakondana chanchanchanchan you have important events David yako yomwe uyo uli kwa mnyamata uja ali ndi bala lake ku 47 uli e amafuna ndimpange support anyamata unamva kukoma uli akhala pa banja sichoncho then uzichoka pamenepopo ndikumabwera pamenepopo kumatuma anthu azinditukwana because you are a coward you're scared kuti oh paja ndili ndi izi ndi izi alisayankhula i'm not your friend ine ndilibe nthawi do you understand ine am loyal

eh? ine ndili pano ndili ndi mamuna mamuna oti thupi likutentha iwe daily you are out there ndi amuna okuti nobody is monitoring what you're doing hey, banja lake so anaja si amuna ake nice try nice try continue trying continue trying me si amuna ake do you know kuti ineyo ndili pa banja lokuti lili ndi ma witness do you understand that no you don't because you're not married that's why ine ndikukakwatiwa abusa anandiuza kuti ayitu zinthuzi zimafunika mboni sitimangoti basi ukwatirana ukwatirana aa ah, ah! ukatenge mboni mamunayo abwere ndi mboni mboni ikhale apo mboni zimasainira mukamaliza pamenepo mumakhalanso ndi anthu anu ma guest amene timati ma wedding guest ndi mboniso zali zimakhala pati pamenepo ine ukwati wanga ndinakamangira pagulu pokuti panali almost 150 people plus osainira kuti mkaziyo watani kodi wapita i have no reason to be waking up every day and come on Facebook to say my husband this, my husband that. My friends who are my friends and my people who are my people, they already know that I'm married and they know I'm good. Do you understand? Koma inu, because mwaona awo ah, oh, atakwatiwa. Oh, poti ndi banja la muna wakhalira kuposita, eh mupikisana chuma, ndiye kuthamanga ina nezo ndakwatiwa. Iwo wapangira kutukwa. who was there where are the witnesses ndipon you have time you have time to be leaving your place ndikumapita ku malawi every two minutes kumakacheza ndi mahule ndikumakatengana ndi tianyamata kumeneko kokatani see let me tell you something banja is not for everybody mumvesese banja is not for everybody you can have money and you can choose to just be girls what's that name now mwamuzi wanzimayi wamkulu amene amakhala aku uh, aku akuchita kuti mabenten what do you call it kuga eh, sugar mami what do you call it See, come on now
zokamba nde zachuluka okay chris loka akupanga send off at that time akupanga plan ineyo ndinali ndapanga kale plan kuti ndikupita ku italy and ku italy kumene ndimapitako inali birthday ya mamunanga i told chris i communicated ine ku send off sindikhalapo chifukwa chonena kuti ife tikupita kuti tikupita ku italy And inu nokhaso mukuziwaso nthawi imene nali ku Italy ndi nthawi imene Chris amapanga za send off yake there was no way I could have missed my husband birthday just because kuti ndikakhale ku send off now nthawi ya chikwati Chris namuuza Chris anandiuza ndipite ku chikwati ine napanga dress langa lija you already know uh, nasokesa dress langa kuti ndipite ku chikwati then my daughter comes and say kuti mami Iii Nathan akufuna mupita naye ku Malawi and Nathan akusekera sukulu lerolo in fact Friday is today akusekera sukulu lerolo nde we have planned kunena kuti aah next week Chris yenso akuziwa tikubwera ku Malawi ndi mwana afuna akaone ku Malawi chani chani so how was I going to come week inoyo ndikhale ku Malawi then week yamawa ndipite ndibwerenso ku Malawi knowing kunena kuti sikuti ndikuyenda ndekha ndikuyenda ndi mwana and it's very expensive to fly business class ndi mwana from malawi to from america kukafika ku malawi if you can google it's about 11000 12000 us dollars round trip for both of us Nde ine ndimaona ma cost kuti it's a bit too much. Ineyo far as Chris's wedding, contribution yanga ndalama ndinampatsa. So what else do you want somebody to do? I did whatever I had to do to support him. And izizi zomanena kuti ayi sanapite kuchikwati, hey zikudabwisa chanchani. You know, I couldn't, I couldn't help it. koma sikuti ineyo sindinapite ku chikwati because of other reasons ma reasons ake ndi amenewowo koma ngati munthu wina akuzimva zoti sizikumveka it doesn't make sense to them then it's okay but for me ndimayiona cost yonena kuti week ino ndipite ku chikwati then next week ndipite ndipitenso ku malawi you all know i fly business class and business class is not like an economy ticket yoti ukhoza kungonyamuka lero mawa nkupita nkubwerako so that's the reason why sinathe kupita ku chikwati koma i communicated ndi chris ndinamuuza and so ndalama yanganso so contribution yanganso chris yonso anayilandira nde chimene mmafuna kuti ndipange ndi chani but anyway sindikudziwa kuti uh, alice namulakwira chani i thought she was my friend timacheza pena me and her we've been communicating and ndikuona ngati kuti even this issue anakhala kuti yamukhuza kwambiri kuti kodi chacha bwanji sanapite ku chikwati cha Chris she has my number timacheza she could have called me kundifunsa koma ndikuziwa pali ma issues anthu ena because ine I'm so close to Esther Gondwe nde aliyense amene amayambana ndi Esther Gondwe amaona ngati kuti ineyo ndimakhala uh, like I'm part of it olo mwina ineyo ndimamuuza Esther what to do kapena kaya chani chani ineyo I'm not a person okuti will go on a social media kuti ndiziyankhana ndi anthu ndizitani I don't do those things in fact mwinaso ndikoyamba since I've been on a social media ineyo to go on a live ndikukayankha chinthu ndi munthu ngati izizi why I have done that is because Chris kwa ineyo sindimamutenga ngati manager chabe I take Chris ngati family when Chris come to the US amakhala ndi ine chani ndife anthu amodzi sindife anthu oti kaya chani chani and you know palibe any issue imene ndinganene kuti ine I have got a problem with Chris kapena kaya chani chani That- palibe vuto lina lilonse koma You have to understand kuti zinthu zimachitika pena munthu umakanika kuti upite ukamu upite ku event yawoyo chanchani koma ngati watumiza contribution yako i- i- it's, you are there you know so ineyo all i can say is i think i've answered your question sindimafuna because once ukayankhaso umakhala ngati kuti ka you are I don't like it, I just don't like it, I hate it. In fact, palibenso amene akuziwa Chris-yo, Mofati, my managers, uh, Aki, sakuziwa kuti ine ndapanga live iyi. Komano ndangopanga chifukwa kuti sindimafuna zoti tizingokhalira mawowo, tizikhalira ma issues. We are, we are tonse ndife anthu akuluakulu. We've got other things to focus on than kuti tizipangana fight, picking on kuti ye, chacha anapanga chani, ye koma chacha anapanga mwakuti. I don't have that time. So Alice ineyo as your friend or maybe you can call me maybe I'm not your friend because of you guys mayambana ndi Esther Gondwe kaya chani I don't know koma ineyo as your friend umandiimbira phone inenso ndimakuimbira phone timacheza you and me ndimaona ngati chinali chinthu cholondola kundiimbira kundifunsa kuti "Ah, komatu chacha bwanji sunapite ku ujeni ku event ya chris kumva zonse bwinobwino and if you think kuti am lying you can even ask chris himself he knows kuti we are flying into malawi next week there's no way ndinakabwera kumeneko and one time i posted something on the social media ndinaposta ujeni mikango those lions my grandson wants to see this i've been asking you guys kuti mundipase ma hint aku zambia of course i don't tell people when i'm flying in malawi ndimangobwera komano because of chipwilikiti ichichi that's the reason why ineyo ndinakanika kuti ndibwere pano ndibwerenso next week because ndimaona kuti cost yanga ndi yambiri so zokambakambazi ndikuzimva a lot of people are saying so many things i've been ignoring komano ineyo all i can say is kuti awa kuti I think pena pake at least before you go live kumawuza kumakamba nkhani it's better to approach anthu aja ndikuwafunsa bwinobwino kuti kodi chikuchitika ndi chani because apapa you are just creating nkhani popanda nkhani so anyway that's all i wanted to say ineyo you can say whatever you want to say about me this is the last ujeni live mentapange sindiyankhanso china chilichonse you are most welcome to talk anything you want to say about me it's okay it's fine komano ineyo am just disappointed kuti you have my number and i have your number mmalo moti ubwere uzandifunse koma waona kuti ndichoyenera kuti upange live anthu ayambe kukamba za chacha ineyo ndikuuze one of somebody else let me just give another example last week somebody sent me something kuti wina wake wakuti amakunena pa video ina yake let me tell you something about chacha maybe you don't know today i don't give a shit what people talk about me i don't care ndikakuuza ndichilungamo why i don't care that's why i don't respond anthu samagenda mtengo oti ulibe zipatso this is what my auntie told me long time ago am ndine munthu wotchuka am out there there are some people who love me there are some people who not love me ndinachivomereza so olo munthu andinene anditani its okay ndanyozedwa ineyo eh, since i've been on the social media zinthu zambirimbiri zoti zimandipanga affect pena so i was feeling sorry for my daughter kuti azichera njira bwanji but nayenso she amapanga understand now kuti this is life ya mayi anga she's out there people will say good will say bad I'm not a person who likes to fight with people. I love everybody and zikakhala kuti you are close to me ndimakukonda mmene ndingakukondere but if you betray me inenso ndimapanga cut off so i'm not trying to say anything kaya chotani koma all i'm saying is kuti in this chris story Si nkhani yonena kuti wina aliyense aipange ngati kuti pali chidani ine ndi Chris, there's no chidani. Sooner or later Chris ndi munthu onena kuti like I said, he- to me Chris si munthu onena kuti ndinganene kuti kaya ndandani, he's close to me. We are like one family. His sister, azibale ake onse, they know me. So, Anyway, enjoy the conversation, enjoy whatever you want to say, pangani nkhani mmene mukufuniramo. Even Cecilia mkazi wake, I sent her a message, namuuza Cecilia, Cecilia, I'm sorry, I wish nakabwera koma zachitika ndi zakuti zakuti. She told me kuti ah, Chris wandiuza ndamva komano munakabwera inakabhebha kwambiri and she even said kuti zikomo kwambiri ndalama ija ndalandira nde mufuna kuti ndipange chani mufuna kuti nditani pamenepopo